So my name is Arlene and I'm going to be with you today to have a little bit of a chat about drama. So na drámaí atá ar an gcúrsa don tSraith Shóisearach ansin. So an saghas leagan amach a bheidh againn inniu ná beimid ag féachaint ar na saghas rudaí, na pointí is tábhachtaí a bhaineann leis an drámaíocht, Féachfaimid ar an dráma Na Deoraithe le Celia de Fréine agus ina dhiaidh sin díreoimid ar cheisteanna éagsúla, cúpla cinn a tháinig anuas ar an bpáipéar agus ansin cúpla cinn samplacha chomh maith. So, na pointí is tábhachtaí a bhaineann leis na drámaí ar fad. OK, cén sort rudaí a bhíonn ann? Bhuel, Samhlaigh go bhfuil tú san amharclann, so imagine you're in the theatre. Samhlaigh go bhfuil tú san amharclann agus ag féachaint ar rud éigin ar an scáileán, okay? ag féachaint ar dráma ar an stáitse. Céard iad na rudaí a bhíonn os bhur gcomhair amach, mar shampla? So, an chéad rud is tábhachtaí ná na carachtair, okay? Agus bíonn carachtair éagsúla i gceist i ndrámaí. Chomh maith leis sin, an suíomh. Ok, so the location, cá bhfuil sé suite? An bhfuil sé suite sa teach tábhairne? An bhfuil sé suite sa teach? An bhfuil sé suite faoi, amuigh faoin aer? Nó pé rud. So, an bhfuil an suíomh ar eolas agaibh? Ceann eile, an téama. So, céard é téama an dráma, mar shampla? An bhfuil sé bunaithe ar an gclann, mar shampla, bhfuil sé bunaithe ar saol na tuaithe, bhfuil sé bunaithe ar dhaoine óga, pé rud ansin. So, arís, tá an téama, tá sé sin tábhachtach, ach beidh ceann den stuff seo, beidh siad ar eolas agaibh ó na scéalta, na gearrscéalta, an t-úrscéal, you know, filíocht chomh maith. So beidh neart den stór focal seo ar eolas agaibh. So you will know a lot of this vocabulary anyway from um, studying the other components of the exam. so gníomh agus gníomhra, gníomhra ansin. So sin, you know, what's the actions? ok, céard atá ar siúl ansin? em, na radharcanna éagsúla, the different scenes atá ann, céard atá, céard atá spéisiúil faoi na cinn sin? An bhfuil teannas le fheiceáil idir na carachtair ar an stáitse nuair, nuair atá tú ag léamh? Arís faigheann tú amach neart eolas isteach ansin sa dráma, so, ar, sa dráma idir lúibíní ansin, so na gníomhartha ansin, so through the kind of the actions, they're usually in brackets that you would see, you'll be able to tell kind of an caidreamh idir na carachtair agus na rudaí atá ar siúl. You know, if it says piocann Máire suas an bosca brúscair agus cuireann sí é amach nó rud éigin. Teannas, soilsiú, an bhfuil soilsiú tábhachtach don léiriúchán seo? An bhfuil na frapaí ann? Cén sort frapaí a úsáideann siad? An bhfuil na frapaí sin tábhachtach agus cén fáth? So are the props important and why? Why would that prop be important? Okay. Feisteas chomh maith. outfit, ok, na feisteas atá ar na carachtair ansin nuair atá siad ar an ardán. An aisteoireacht ansin agus na fuaimeanna, an bhfuil aon fuaimeanna, is there any sounds, ann chomh maith. So, gach rud ansin, cabhraíonn siad chun an dráma a chur ar an stáitse agus uaireanta caithfimid a bheith in ann iad a samhlú inár n-intinn, ok, cén sórt rudaí ar nós sin a bheadh. ag an dráma os comhair daoine chomh maith. So, díreoimid isteach ar na deoraithe, na deoraithe le Celia de Fréine. Ok, na deoraithe ansin, or exiles. Ok, so, tuigimid má tá an dráma seo déanta agaibhse ar scoil, tá sé bunaithe ar chlann a tháinig go hÉirinn mar gheall ar an cogadh a bhí ar siúl sa san Úcráin ansin. So arís, saghas topaiciúil nó réalaíoch na laethanta seo chomh maith, ach scríobh, scríobhtar an dráma seo ó timpeall b'fhéidir 10 nó 20 bliain ó shin, ok, so níl dráma nua é ach tá na rudaí fós ar siúl. So again, this drama was wrote um a good few years ago and it's not just wrote about what's happening in Ukraine at the moment ach, you know, tá sé fós ann, ok. So arís, tháinig an chlann ón Úcráin, Ok, féachfaimid, buailimid le cúpla carachtar ansin sa scéal seo. So sin Elena, sin an mháthair, Nadia agus Katya, sin na cailíní óige, nó iníonacha Elena, agus ansin Mamo, so sin máthair Nikolai. Ok, so an chlann ar fad, sin Elena agus Nikolai, tá siadsan pósta agus tá ceathrar páistí acu. agus tháinig Mamó ar cuairt ón Úcráin. So tháinig sí go hÉirinn chun bhualadh leis an teaghlach ansin. So she came over to visit them. Chuaigh Nikolai agus na buachaillí, chuaigh siadsan go Gaillimh chun Mamó a bhailiú ansin. Ach cuireann siad an teilifís ar siúl, so cuireann Elena an teilifís ar siúl sa teach agus tá Mamó agus Elena ann. agus cloiseann siad nuacht ar an teilifís gur tharla ionsaí éigin i nGaillimh, agus léirítear dúinn go raibh troid de shaghas éigin ann ag an stáisiún na mbusanna i nGaillimh agus gortaíodh duine ón Úcráin. So arís tá saghas deireadh tobann sa scéal seo, níl fhios againn arbh é Nikolai an duine a gortaíodh nó duine eile, níl fhios againn, so ní dhéantar aon forbairt ag an deireadh anseo chun fháil amach céard é an fíorscéal atá ann. So, féachfaimid sa scéal seo an saghas teannas atá idir Elena agus Mamó mar charachtair,

she thinks they should have stayed san Úcráin ansin, ach tuigeann Elena go bhfuil saol níos fearr acu in Éirinn, agus ansin déanann Mamó tagairt do phost Elena agus Nikolai ansin, and Mamó kind of mentions the jobs that Elena and Nikolai have, and she says, you know, caithfidh Nikolai a bheith ina dhochtúir in ionad a bheith ag piocadh suas rudaí éagsúla san ospidéal nó pannaí leapa nó rud éigin a deir siad ansin. So you can see there is kind of like the tension between the mother-in-law and again daughter-in-law sa phíosa seo chomh maith. So yeah, bhí mé ag caint faoi sin an saghas teannas atá ann idir Elena agus Mamó agus Tuigimid go bhfuil a lán grá ag Mamó do na cailíní agus do na bhuachaillí óige agus dá mac Nikolai chomh maith ach just níl sí sásta le Elena. Ceapann sí gur chuir Elena saghas brú ar Nikolai chun bhogadh go hÉirinn ansin ach ní dóigh liom go raibh sé sin fíor. Bhí siad ag éalú óna dtír dhúchais ansin ar son a teaghlach i ndáiríre. So again, she left because of her family. Again, bíonn sí ag magadh faoi phost Elena agus Nikolai, so she's kind of making fun of their jobs agus na poist atá acu. Ach tá an-ghrá ag Mamó dá gearrpháistí. Again, thugann sí bronntanas go hÉirinn léithi agus tá na páistí an-sásta leis. Chomh maith leis sin, féachfaimid an tagairt a dhéanann Elena agus Mamó don deoch. So cuireann Elena ceist uirthi ar mhaith léi caife nó rud éigin ansin agus deir Mamó gur mhaith léi vodca. Ach arís, tá nasc ansin leis an gcultúr a bhíonn ann sna tíortha sin agus glacann eh, glacann an vodca saghas nós um, sa chultúr sin agus bíonn daoine á ól chomh maith. So again, sin tá neart samplaí den teannas idir Elena agus Mamó sa scéal seo. Arís na téamaí atá ann, so pé dráma a dhéanann tú staidéar air, déan cinnte go bhfuil na téamaí ar eolas agaibh. So déan cinnte go bhfuil saghas liosta de na téamaí ann, go bhfuil tú in ann na téamaí a lua agus ansin forbairt a dhéanamh ar na téamaí. So sa dráma seo Na Dúrtha, is é téama an foréigean an téama is láidre nó is soiléire sa dá or sa dráma seo. Chomh maith leis sin, is féidir leat saol an teaghlaigh a lua chomh maith, you could absolutely mention family life, sin ceann eile. Ach téama an foréigin, sin an ceann is is mó sa scéal seo. Is saghas, tá saghas íoróin í gceist anseo leis an téama, so it's kind of irony with this theme, mar bhog siad ón Úcráin go hÉire mar ceap siad go mbeidh Éire níos sábháilte ach just léiríonn sé sin you know go dtarlaíonn foréigean aon áit i ndáiríre so kind of shows that violence can happen anywhere really. Ach arís, mar atá luaite agam anseo, ghlac an foréigean ról lárnach i saol an teaghlaigh nuair a bhí siad ina gcónaí in Éirinn agus bhog siad go hÉirinn mar bhí Éire níos sábháilte ná an Úcráin. Ach an raibh sé i ndáiríre? Again, féachfaimid foréigean sa dráma i gcathair na Gaillimhe ansin nuair a mharaíodh fear amháin agus nuair a gortaíodh fear eile go dona ansin. So, féachfaimid an foréigean in Éirinn agus féachfaimid an foréigean san Úcráin, in Ukraine, Úcráin chomh maith. Ach is féidir leat saol an teaghlaigh, mar a dúirt mé, a lua agus na rudaí céanna a rá ansin. So, bhog an Úcráin, bhog an chlann ón Úcráin go hÉirinn. toisc go raibh cogadh ar siúl. Tá seisear acu sa chlann, Elena, Nikolai agus ceathrar páistí ansin. So is féidir leat é sin a lua agus mamó a lua chomh maith. Now, arís, mar a dúirt mé cheana maidir leis an fhilíocht, an bhfilíocht ansin chomh maith. Tá sé tábhachtach go bhfuil liosta tréithre in bhur n-intinn. So again, really important to have your lists of traits in your head agus go bhfuil tú in ann cur síos a dhéanamh ar na carachtair éagsúla and that you're able to describe the different characters. So mar shampla, mar tá muid ag caint faoi Elena, is duine saghas lách agus cairdiúil í, you know tá sí buartha faoi na chailíní agus iad ag dul chuig an dioscó, she gets really worried about the girls when they're going to the disco, em agus you know tá siadsan a rá oh you know beimid go breá, beimid ceart go leor ach fós you know is gnáthmháthair í, you know bíonn, bíonn sí buartha faoi na chailíní agus faoin chlann.

agus teasaí chomh maith, she's kind of fiery chomh maith, agus bíonn siad ag rá you know rudaí éagsúla em do Elena mar character agus níl Elena sásta ach is character iomlán difriúil í nuair atá sí ag caint le Nadia agus Katya but she's a totally different character when she's talking to the girls, ok, Nadia agus Katya ansin. Arís, just cúpla rud maidir leis an struchtúr ansin, so mar shampla, i mo thuairim, is duine blank é nó í, so is duine cairdiúil í Elena, is duine teasaí í Mamó, mar shampla, ach just bí cúramach leis an difríocht anseo, toisc go bhfuil ceapaim i gceist, because we put ceapaim before it, we have to change is to gur, ok, because it's our caint indíreach, our indirect speech, so I think that she is a nice person. Ok, so úsáidimid gur, ceapaim gur duine cairdiúil nó gur duine um, cliste é nó í. And then arís is féidir leat dar liom a úsáid dar liom Is duine lách í Elena sa scéal or sa dráma nadúrtha, mar shampla. So just cúpla bhealaí éagsúla chun an rud céanna a rá ansin. Again, few different ways of saying the same thing. Arís, cúpla phointí eile a ghabhann leis an drámaíocht ansin. Críoch eile. So uaireanta bíonn ceisteanna ann ar na páipéir scrúdaithe, an bhfuil tú in ann

you know, a character, céard a d'ith tú don bhricfeasta, what did you eat for breakfast? Déan cinnte go bhfuil na ceisteanna, na ceisteanna a chuireann tú ar character éigin, so if you have a particular character, mar shampla Elena, and you cuir ceist uirthi and you ask her, you know, why did, cén fáth gur bhog sibh ón Úcráin, why did you move from the Ukraine? Well that's an ans- that's a good question because you can answer it, tá an freagra agat, you know, bhog siad ón Úcráin toisc go raibh cogadh ar siúl ansin. So just déan cinnte go bhfuil na freagraí agat le haghaidh na ceisteanna. Agus thaispeánann sé sin an t-eolas atá agat, or atá agaibh, bunaithe ar an drama. Buaicphointe ansin, so that's kind of like your main point, your highlight, ar an drama nó an raibh casadh mór ann? was there a big kind of like a plot twist um, sa dráma chomh maith? Agus an bhfuil tuairim pearsanta faoin dráma ar thaitin sé go mór libh, nár thaitin sé go mór libh, b'fhéidir braitheann sé. So arís déan cinnte go bhfuil cúpla tuairim um, agaibh bunaithe ar an stuff seo. Anois, táimid chun díriú isteach ar cúpla ceist scrúdaithe anseo. So, féachfaimid ar an ceann a tháinig amach sa bhliain 2023 anseo. Now, go dtí an bpointe seo, ní raibh aon cheist bunaithe ar an dráma ar an bpáipéar. So, to this point, there wasn't any other drama questions on the paper up until this year. Ach anois, féach ar an stíl a chuir siad an cheist seo. So, bhí rogha agat chun ceist a dhéanamh ar an úrscéal nó ar an dráma, so you had the opportunity to write about your novel or your drama in this piece. So, arís, scríobhann tú síos an teideal, ok, pé teideal atá ann, an ceann a bhí Amora ag caint faoi ná Nadúrtha agus ansin ainm an údair, sin Celia de Fréine. Cad é príomhthéama an úrscéil nó an dráma? So cad é príomhthéama an dráma seo? Bhuel, bhí muidne ag caint ansin faoi théama an fhoréigin ansin. So is é téama an foréigin príomhthéama an dráma seo. And then b'fhéidir scríobh rud éigin eile mar bhog an chlann ón Úcráin toisc go raibh cogadh ar siúl. Rud éigin ar nós sin. Something along that lines. So again, bunaithe ar an téama. Sin ceist deas, mar cheist A ansin. Má leanaimid ar aghaidh chuig ceist B, déan cur síos gairid, so a short description, ar eachtra mhór, a big event, one big event, sa dráma. So, nuair a bhí muidne ag caint faoi nadúrtha ansin, is féidir linn a bheith ag caint faoin casadh ag an deireadh agus an áit a fhaighimid an t-eolas amach go raibh, go raibh troid nó rud éigin ar siúl i nGaillimh. So is féidir linn cúpla rud a scríobh ansin. So we can write a little bit about that, about an troid i nGaillimh ag stáisiún na mbusanna ansin agus an fáth or an, tuigimid ansin go raibh sé ar an nuacht. So sin ceann amháin. Ceist C, ansin, déan cur síos gairid ar an gcarachtar is fearr leat sa dráma. Ok, so an carachtar is fearr leat. So piocann tú amach carachtar ansin. So again, cén fáth? Pioc carachtar amháin agus cén fáth go dtaitníonn an carachtar sin leat. So pick a character and say why you like the character. OK, so mar shampla, má tá tú ag caint faoi Elena mar carachtar, OK, beidh tú ag caint faoina tréithre chomh maith, you're going to be talking about her traits. If it's Mamó, same thing, beidh tú ag caint faoina tréithre, you're going to be talking about their traits. So is maith liom an carachtar seo mar is carachtar nó is duine lách í nó is duine cairdiúil, is duine ceanndána í, pé rud ansin. OK. Now, tá neart spás agat le haghaidh an ceist sin. So, cinnte, chuirfinn b'fhéidir dhá thréith isteach ansin. I definitely would be putting in maybe two traits there. OK, just again, just to show the examiner go bhfuil neart eolas um, agaibh bunaithe ar na carachtair. Agus ansin ag an deireadh, cé acu, or cé acu sásta nó míshásta atá tú le críoch an dráma, tabhair fáth amháin le do fhreagra. So how satisfied or unsatisfied were you le críoch an dráma, with the end of the drama? And scríobhann tú rud éigin ar An raibh tú sásta So arís Tá sé saghas bunaithe ar na mothúcháin anseo This question was based on emotions there How satisfied, unsatisfied are you with the end of the drama agus tabhair fáth So ar thaitin sé go mór leat, b'fhéidir nár thaitin sé leat agus scríobhann tú na fáthanna ansin. Um, an t-am ar fad leis na ceisteanna sin With these questions, you're always showing the examiner that you know the drama and you're making constant links back to it with clear understandings, ok, back to the drama that you have particularly studied. Ceisteanna samplacha eile atá ann, em, luaigh mé an suíomh níos luaithe, so I mentioned this one earlier, bunaithe ar an suíomh, cad é suíomh an dráma sin, so cén áit, cá bhfuil sé suite. Nuair atá muid ag caint faoi Na Deoraithe, bhí sé suite sa teach ansin i nGaillimh. So arís, an bhfuil tú in ann cúpla rud a rá faoin suíomh? Is féidir leat like frapaí a lua chomh maith. Maidir leis an Deoraithe bhí bronntanas ann agus bhí an saghas buidéal vodca mar frapa chomh maith. So is féidir libh é sin a lua. Déan cur síos gairid ar eachtra amháin a tharla sa suíomh atá luaite agat. So déan cur síos, describe, gairid is briefly, one event that happened in the location that you have mentioned. So, is féidir leat aon rud a lua ansin. Is féidir leat a rá faoin rud a bhí ar an teilifís, an caint idir Elena agus Mamó agus an teannas a bhí ann em nuair a bhí em b'fhéidir Elena agus na na cailíní ann agus bhí na cailíní ag cur ceisteanna uirthi em eh an raibh cead acu dul nó gan dul chuig an disco so bhí neart samplaí gur féidir leat a lua. Ceann eile ansin, déan plé ar mhothúcháin na gcarachtar le linn na heachtra atá luaite agat. OK, interesting. So, describe or discuss the characters' emotions, mothúcháin na gcarachtar, so the characters' emotions during the event that you have mentioned. Ok, so má tá tú ag caint faoi Elena agus Mamó, em cén sórt mhothúcháin a bhí orthu le linn an tréimhse sin? So b'fhéidir nuair atá siad ag caint faoin teilifís, is féidir leat é sin em a lua chomh maith. And then, ag an deireadh, is carachtar tú féin sa dráma atá ainmnithe agat. So you are a character in it. Scríobh iontráil i do dhialann phearsanta, so write an entry in your own personal diary, faoi sin. San iontráil luaigh, so in this entry mention, pointe amháin eolas faoi do pháirt sa dráma, so your part in the drama. Tréith dhearfach agus tréith dhiúltach atá agat, so a positive, okay, dhearfach ansin is positive.

Ceist eile then a bhí ann ar an páipéar samplach ón Coimisiún Scrúdaithe Stáit ansin a tháinig amach sa bhliain 2019, This was the sample paper from 2019. Arís, just ag féachaint ar na ceisteanna arís, déan cur síos ar bhuaicphointe an dráma, so the main point, the main highlight of the drama. So sin an céad phíosa. Cad a mhothaigh tú féin faoi bhuaicphointe an dráma? How did you feel? OK, a mhothaigh tú féin. So tá tú ag díriú isteach ansin ar mhothúcháin. So you're talking again about mhothúcháin. Cuir sé brón orm, cuir sé áthas orm, cuir sé ionadh orm agus ansin le samplaí ón dráma and make sure you have some examples from the drama to back you up with those ones chomh maith. again, ceann eile bunaithe ar na ceisteanna. So, see ansin, scríobh síos trí cheist a chuirfeá ar do rogha carachtar amháin ón dráma, so that you'd ask your choice of character from the drama, atá ainmnithe agat, maidir lena tharla dó nó di sa dráma, with regards to what happened to him or her in the drama. agus na trí freagraí is dóigh leat a thabharfadh sé nó sí, and the three most likely answers that he or she would give. Is féidir leat do chuid ceisteanna a bhunú ar na focail sa liosta thíos, so you can base your questions on some of these words in the list below, más mian leat, if you like. Bíodh mion-eolas as an dráma i ngach freagra ansin, so tá sé sin tábhachtach, make sure you have some minor information

use the stuff cúpla rud atá ar eolas agat cheana féin so mar shampla if you're ag caint faoi Elena anseo if you're talking about Elena you might say cén sort character i mamó dar leat? So, what kind of a character is Mamó according to you? Again, tá an t-eolas seo um, ar eolas agaibhse. You know this information. Okay, so you can say, well, i mo thuairim, is character ceanndána í mamó ach tá a lán grá aici um, dá mhac agus dá garpháistí ag an am céanna. bhí siad just buartha um faoina shábháilteacht nó rud éigin. Ok, so again, use the information that you already have to come up with your answers. Ok, a chairde Gael, so tá muid beagnach críochnaithe anois leis na píosaí seo. Bhí comhrá againn bunaithe ar na pointí is tábhachtaí a bhaineann leis an dráma. D'fhéachamar ar an píosa, an dráma Nádúrtha de Celia de Fréine agus ansin bhí an t-am againn chun plé a dhéanamh ar cheisteanna scrúdaithe ceann a bhí ann sa bhliain 2023 agus ansin cúpla samplaí eile. Má tá aon cheisteanna eile agaibh nó má ritheann aon cheist eile libh, is féidir libh teagmháil a dhéanamh